so le- kwambiri loli bendulo asanamalize kuyankhula mumuuze kuti abwana ako akutuma kuti udziyankhula za Madam Colleen Zamba paja analinso mu mlandu anaba ndalama anali mu nkhani ya sata ndi malemu skc dr saulos klaus chilima mzimu wawo uuse mumtendere abwana akewo mpaka adakatenga beza adakasiya uko adali nawo mgulu akuba inu mwadziwa nokha amene ati abwana ake antuma adali mgulu okuba ndalama za sata. Bwanji sakufotokoza za kuba kwa ndalama kwa bwana ake? Kate Kamwangala amene mamuna wake amagwira ntchito ku State House ali mu mlandu wa cashgate. Kate Kamwangala akumutchula kuti anachotsedwa mu board. SPC sangachotse munthu mu board nzabodza. Amachotsa munthu ndi president osati SPC. Zimenezo ndi zabodza. Bendulo usabwere on social media ndikumanamiza anthu kuti ayi a SPC anachotsa munthu wakuti iyayi. Iwe Bendulo Usa- chifukwa chimene uli nacho umagwira utuna wina anawina contract kakoza mapasipoti endi mapasipoti ja kampani ja anaichotsa iwe wangokhala on social media ndikumanena azamba ndikumapanga including ine Kuthyanjane kumanditchula ine zinthu zoti ine sizikundikhudza zinthu zoti ine sindikuziziwa endi ine kukwera ndege kupita ku nigeria inu zisakupangeni affect aliyense mmalawi muno angadziwe kuti ngati kunali munthu amene angodya ndalama za malawi congress party anali bendulo chifukwa iwe ndi mmodzi wangolembedwa ntchito mboma la malawi congress party tili ndi achinyamata adzife a malawi congress party tili ndi achina master chilunjika achina Luis, achina Abraham safika pa usavage ngati umene ukupangawu iwe bendulo. Kodi iwe ukamati unamenyetsa mutu pa njanji, umboni wake uti? Udapita sukulu iwe? Sukulu yake iti? Akadati munkhoti muyankhule chizungu inu abendulo mukanayankhula chizungu inu? Iwe ngati uli dolo bwanji anthu amakunyengera mkazi wako ku state house kuja mpaka makanena kwa mabwana kuti ameneyu eh ayi eh mchotseni mchotseni ntchito musati muphana a MCP osaphatikiza nkhanizi ndi chipani chipani cha Malawi congress party ndi chabwinobwino amene ayankhula ndi chitsiru ine ndikumuyankha chifukwa chimene akuyankhula kumupewa kuti ife tidakhala chete ife kuti ife tikuteteza voti ya chakwera munthu wanzeru munthu wozindikira sangamabwere pa social media nthawi ya kampeni nkumakayankhula zinthu zopusa muziwa kuti ndoti watumidwa komanso kodi four years yonseyi mbuyomu ndi chifukwa chani bendulo samabwera on social media ndikuzayankhula akuyankhula lero chifukwa cha ndipo ngati anthu achipani mukumusekera kumasekera zinthu zopusa ngati zimenezi kumamutuma munthu do you know kuti ine ameneyo kuti oloko achakwera kuti achoka pampando inu simudzakhalanso ndi ndalama zimene mukutsatsa kumampatsa amene ndalamayo bendulo ndiye ndani tizingokhalira bendulo bendulo ngati ambomanga dzingongo mutu akudwala akupenga mupite naye kuchipatala ku mental for munthu wamuna sangamakamange dzingongo mutu ndoti mutu sukugwira ntchito alipo keti kamwangala wampatsa ndalama ali pacha kuti agwire ntchito adzipita adzitukwana anthu pa social media sindingapite ku inbox kumakambirana ndi munthu chifukwa iye ananditukwana anabwera on social media mwakamba za kamera foni yanga ndimayuza samsung a15 magesi athima kulibe magesi that's why ndikuyuza tochi foni yanga imajambula bwino kopsa si manyakaso ili ndi six- ili ndi cha 4 months chabe ndikuuza foni yanyuwaniso so munthu wanzeru ngati mene ndine ine ndinapangako ndinatukwanako on social media kuyankhula nkhani za ku state house palibe chimene chinandipindulira ndinayankhula anthu munanditama munandiseka endizati ndinavula chipani changa cha Malawi Congress Party chinatchuka on social media kuti kuchipani kwathu kulibe mtendere he ku state house kulibe khalidwe onani ndinakhazikidwa pansi ndinakhala chete so ine kusamuyankha bendulo Sindikumuopa, sangandinjenjemeretse. Mkazi wake ndi chimbudzi cha sitandi anthu amangochivulira uko. Ine ndine mboni mkazi wake ndimakhala naye nyumba imodzi sangandiuze zochita. Iyeyo ngati ali dolo ndi chifukwa chani amakadandaula kwa mabwana kuti mkazi wanga akunyengedwa ndi akuti akuti mpaka kumapangitsa transfer apolisi ndi asilikali amabwera m'ofesi mwa ifota amangonyenga mkazi wake. Angandiuze chani? Ana ka 19 osiyana mayi kumuunjikira ku nyumbako azimayi amakangomuunjikira angandiuze chani? Keti Kamwangala ali ndi mulandu wa cashgate. Hmm? angandiuze chani bendulo abwana akampasa ndalama kuti azitukwana spc ali ndi mulandu wa wa sata mpaka Benz adakabweza angandiuze chani ine bendulo munamuona kuti Dr. Suleiman abwera on social media ndikulalata munthu wachipani wanzeru sangamakayankhule pa social media nkumakanena mukuzitukwana kumene spc mukutukwanitsa boma ukutukwanitsa president ndikupatsani example ya mumba anthutu munayankhula mumbatu amanyozedwa dziko la malawi lino even achipani chathu chomwe amamfinya mumba lero mumbatu ndi bwana anamsankhira running mate tsogolo la munthu amalidziwa ndi mulungu sizinkadziwika zoti mumba atakhoza kukhala running mate lero ine tofesa ine even ineyo ine mumba sindimamkonda ine ndimakonda Gotani Hara koma kenako kalekale achakwera asankha mumba ndikuyenera kuwapatsabe voti fani chisankho chimene iwo wasankha sindingapangire zochita so ndi chimodzimodzi bendulo ngati iwe sanakulembe ntchito ndi Chikosa Silungwe palibe chifukwa kuti udzakhale busy kumalimbana ndi spc no and anthu amene sakukumvetsa aona ngati ukulimbana ndi achakwera ukulimbana ndi azamba sukulimbana ndi azamba kufuna kulimbana ndi boma la Malawi congress party and kwa anthu anzako amene akukutuma anthu opusa akukupasa ndalama iwe kalimbane ndi Keti Kamwangala Keti Kamwangala kadeti abwana ako akutumawo ali ndi ndalama za sata ali ndi mulandu wa sata atha kudzaimitsidwa ntchito atha kudzabwereranso ine kusakuyankha kuja ndimadekha chifukwa ndinena kuti ndikuteteza voti ya chakwera koma ndono ukundizolowera mopusa ndisakuope bendulo bendulo akazi ako nchimbudzi cha sitandi ndimayenda nawo ineyo akazi ako sungabwere pano nkundiyankhula ine zoti nyo nyo nyo ana 19 ajatu uwadyetsa chani uzimu ukanangobwera pa social media kungopita kukangopempha kwa anthu utha kupempha ulipo umakhala ngongole subweza mboni ya mcp yopanda puloti mboni yanji chabwino ine ndimakhala pa lendi koma nyumba yanji ya 50000 yodula ndithu pa saizi yanga komanso ndili ndi plot uku koma iweyo kumabwera pa social media ndikumadzatukwana anthu amene akukumvera ati ukuyankhula zinthu zopusa chifukwa sakudziwa kuti uyankhula umphawi uyankhula njala chifukwa mmene ndili ineyo panopa kuti ndikwere ndege chifukwa cha malawi congress party kuti ndikwere ndege chifukwa cha achakwera kuti ndidziwe kuti anthu amavala suti chifukwa cha malawi congress party ine chipanda achakwera nkanadziwa kuti anthu amavala suti kunja kuno chipanda achakwera ine nkanadziwa mtengo wa puloti chipanda achakwera ine nkanadziwa mtengo wa simenti so tikamapanga zinthu tiziganiza patsogolo kuti kodi zimene ndikupangazi iwe ngati uli wa mcp nawe sungamabwere on social media ndikumatukwana spc spc amasankhidwa ndi dr lazarus chakwera anasankhidwa ndi dr lazarus chakwera zili ngati mene ali running mate running mate amasankha ndi president so ngati ukubwera pa social media ndikumanena kumanena spc actually ukulimbana ndi achakwera kwambiri so amene akukutumawo ndi opusa ndi opanda nzeru so amene mukumpopa bendulo mundiuze ine za bendulo ndikuzidziwa bwino ine bendulo sanganiza chochita bendulo anapanga resign yekha ntchito palibe munthu amene anamuchotsa ntchito and kupanga resign anapanga resign foti anaba ndalama mboma ataona kuti andigwira anangopanga resign so zinazi anthu akamayankhula muziwafusa kuti kodi anthu anakupanga ana- munapanga resign chifukwa cha chani asabwere pa social media element ine sindingamakayalutse mcp komanso mcp iwina president ndi chakwera running mate ndi mumba and ine sindingabwere pa social media and amene mukudziwa kuti yawayankhula anambo ndinene ndi bendulo azamba amugula galimoto ine ndimakwera akabaza galimoto andigulira liti galimoto andigulira liti basi kungopeka zinthu za mabodza kumabwera on social media anthu ndikumamutama bendulo bendulo inu bendulo ali ndi chani munthu wafupi koma ndi ana 19 bendulo bendulo ndi ndani ana akensotu ndi onyentcheranso ngati ine pano bendulo ndi ndani kuti daudi suleman adapita ku sukulu amene akanangotola ko munkhoti alesi adzikayankhula chizungu inu bendulo akanayankhula chizungu munthu wanzeru ngati akuti iyeyo ngwa malawi congress party why akunyamuka ndikumapita pa social media ndikumakayankhula zinthu zonyozetsa president wa dziko la malawi chifukwa chani akupita pa social media ndikumayankhula zinthu za- zopusa kaya muti simenti ndi banja i don't care mungati mulibe puloti mudziwa bwanji mtengo wa simenti amene adziwa mtengo wa simenti ndi amene ali ndi puloti so ine sindingamabwera pano kumayankhula zopusa chifukwa ngati kuyankhula zinthu zopusa tikuipisa mbiri ya dr lazarus chakwera president yanga ine zoti anthu amakhala ndi akaunti namba ndadziwa chifukwa cha malawi congress party ndisakubisire ine zoti ati anthu amapita pa atm kukatenga ndalama ndadziwa chifukwa cha dr lazarus chakwera nde ine sindingamayankhule zoyipa za achakwera ngati ndikulimbana ndi mumba ngati ndikulimbana ndi achimwendo kana ndikulimbana ndi halima daudi kana ndikulimbana ndi khumbize chiponda muzoti ndikulimbana ndi achakwera komanso mcp ndipo iwina ndipo tiku- tikutenga boma president alesi atuluke apite pa ground akapange kampeni palibe zomanena kuti wina akudwala adzigona kumangocha ayi ine sindingadekhe chifukwa tikadekha kwambiri uyu akuzolowera kwambiri uyuyu mukuti bendulo akuzolowera kwambiri kusamuyankha don't mean kuti ife tikumuopa iye tabwera pano kuzayankhula ife tikontaktika kakontaktika mada apezako inu bendulo alibe chilichonse asamakunamizeni ine bendulo ndimakhala naye mkazi wake ku state house ito timakhala nyumba imodzi ndi mkazi wake ineyo bendulo ndimakhala naye khomo limodzi ndi mkazi wake ali paja kunabwera msilikali kuno kudzandidandaulira nkhani abwana akuti andichotsa ntchito ku state house ndabwera ku mdf chifukwa ndimanyenga mkazi wa bendulo iye amakadandaula kwa mabwana bwanji ngati ali boxer sadakammenye msilikali kuti ukunyenga mkazi wanga bwanji sanakadandaule bendulo ndiye ndani alipo apasidwa ndalama kuti azitukwana anthu asatiipisire mbiri ya chipani anthu amangotuluka mchipani okha mmene akufunira iye ngati akufuna kutuluka mchipani akanangonyamuka mchipani nkutuluka kuti lwanya akulu azinzake akina masala chunjika akina louis akina abrahamu liwonde akina innocent mitambo so anthu ngati amagesa akumana ndi nyengo zokhoma pa ofesi amakumana nazo kunjira kulikonse kumakumana ndi nyengo zokhoma koma munthu subwera on social media inetu ndinayankhula ntaimisidwa ntchito ndinayankhula bwanji achakwera sanamuchotse dc Ine ndinayankhula, ADC ndi munthu oipa, chokani muna mwana kwanu achotse ADC, kusankha bwe, kukonda bwezi ndi chisankho. Kuyambana kwa ine ndi ADC sikuti a Chakwera angamuchotse ADC. So olo Bendulo atayankhula on social media sikuti a president anganchotse SPC chifukwa kuti Bendulo akuyankhula. Mumufunse kuti kodi iye mu nthawi yonse samayankhula chifukwa chani? Iye amagwira ntchito boma lake lomweli. Bomali laola lero, komanso funso nkumati, kodi m'bomamo amene aola nda SPC okha? Bwanji sakuyankhula za Keti Kamwangala? Pakuti Keti Kamwangala ali ndi mulandu wa cashgate. Keti Kamwangala akuti sister wake anachotsedwa mu board yo? Board yo amakasaina nda president? SPC alibe mphamvu yoti angachotse munthu ndizabodza zimenezo. Even a SPC sangachotse minister. Nzosatheka. Asamakunamizeni anthu akamwe pa social media pano asamakuoneni kupusa a Malawi. Uyuyu ndi wopusa kwambiri anthu mukumusekerera. Zimene ndikuyankhula ineso ngati kunama akandisumire. Kupolisi anakasuma kuja apiteso akasume kachikena. Ine sindinga sindingamanyozere mcp pano ndinali ndane chipande mcp. nde iye akamayankhula asamaone ngati ife tikumuopa asamaone ngati ife tikumunjenjemera kuti tikukanika kumuyankha ine kusamuyankhako kunali kuyenera kuti ndikhale chete ine mayina ndimatchula kumene ndipo ndikamatchula mayina ndimatchula ifoti iye wamutuma ndi keti kamwangala kuti adzilowa live sindikuopaso olo ketiyo mutamutenga kuti abwere sindingamuope ine sindimayankhula zinthu zabodza inu mwaona ngati bendulo akungoyankhula meso apasidwa ndama ndi akina keti kamwangala inu simunamumve video yake yoyamba ndi keti kamwangala my sister stela chuti a stela chuti ndiye mundikhalire chete kumene muliko a stela chuti ache ya boni fidi mukailowerera ya stela chuti mutha ngati makatani ndikuyalutsani lanu banja lisokonekera mundisamale stela chuti kumene muliko iwe keti kamwangala undisamale ndama zako ukumpasa bendulo kuti azitukwana pa social media zo nde musandiphatikizire nawo zinthu zopusa zanuzo iwe keti kamwangala ndomene ndi belo nthumba nkhani yako iweyo yokhudzana ndi cashgate aliyense amayidziwa bwino aliyense ayidziwa bwino ya cashgate lero usabisale kumbuyo kwa bendulo ndiponso nkhani iyiso kuti mwina ndiyankhule patsogolo pachiyambi bendulo akuyankhula nkhani izo ifoti ndinena mpatsa dzija wa keti kamwangala keti kamwangala adanyamuka nkukandinenera ine ku polisi kuti ndimantukwana kuthandizana ndi stela chutiyo adatenga ndalama nkupatsa bendulo ngati ganyu kuti ayambe kutukwana pa social media bendulo pamene mudabwa anthu nikuti wangoyamba kutukwana koma munthu wa nzeru zake sungamabwere nkumatukwana secretary wa president yako on social media kuli ine mene ndakhalira ineyo panopa lero a chakwera akhale oyipa ifo ndayambana ndi bendulo ndi ndikankhani yambana ndi bendulo nkatukwane a chimwendo nkhani yambana ndi bendulo ndi nkatukwane achina khumbize chiponda oyipa munthu umangopita direct kwa munthu amene ukumufunayo Koma kuchipani kuti ndi ana ambirimbiri zimene akupanga bendulo ndi za u savage. Ali paja iwo chani awina naka aramapeza noka ndalama paneka contract ka ma passport ndi ka contract kaja akathetsa nde kulalataku nda keti kamwangalatu nde simuwapatsa ndalama a, a bendulo a bendulo nde simwa mora a bendulo ntchito agwira iru mganyu ndithu musaone ngati zabwino bwino akuyankhulazo ni anthu amene mukumpopa mukumpopa zinthu zopusa kwambiri bendulo ine bendulo sindimamuopa olo atabwera kwathu kuno usiku usiku uno i don't care sindimamuopa moti kukhala chete ndidakhala apa musaone ngati ndimamunjenjemera ndimamuopa koma nthawi ino ndiyosaka mavoti ena ali kumangoti ndikukopoka kugone kota kudwala mphamvu zopangera kampeni ayi nde ine mphamvu zopanga kampeni ya chakwera ndinazo ndidzikakhala busy kumakalimbana ndi munthu omanga dzingongo mamuna wanzeru angamange dzingongo mamuna wanzeru angamange dzingongo so ine kusamuyankha benduloyo osati ndimamuopa iye koma ndibe naye ntchito kupewa chitsiru kukhala ine moti amene mukufuna mutafuna mukhoza kumpanga hayala kumalandira 500,400 amene mufuna Bendulo mukhoza kumpanga haya chifukwa pano pafika ponena kuti alibe zochita alibe zochita mutafuna mukhoza kuta mukhoza kupita umene kuti mukampatsa ganyu ine nthawi yolimbana ndi Bendulo ndilibe kuti ndiyankhule zambiri za Bendulo apa mumudandaulaso eh? koma nthawi ndilibe nde mukako amene mukuonera live yakeyo mumuuziletu kuti Tiyaso kuti atopa kuyankha ali Tiya sakukuopa udzingopanga zoti udzikasamala ana aja kunyumba kwa ana aja ngambirimbiri azimayi amangokunjikira ana aja ngati kaunjika uko udzikasamala ana aja komanso ine Bendulo sangandiuze zochita ali paja pomuuza kuti ngongole adzibweza ali paja alibe chochita ntchito adasiya sagwira Am- inu Bendulo ndi makhani tu mkazi wake ndi makhani nyumba imodzi akadamuuza mkazi wake ayindakira ngozi ndili kupolisi andimanga kunjewa munthu ogona mu cell amayankha foni akaboma atagunditsa galimoto ya boma inu kuli Daudi Sulemani kuli Peter La- Lakson kuli Gwaladi anthu anangosankha kukhala chete pakamwa pawo sayankhula onsewa ali mzintchito iye adapanga left adapanga yekha anapanga yekha resign ntchito eh? koma kumabwera pa social media nkumangotukwana kumangotukwana amuope ndani iyeyo olataya otati kuti Tiyaso kuti atopa iyeyonso atopa chifukwa nchitsiru kaya aku- akugona ndi Ketty Kamwangalayo kaya akutani koma ndimangofuna mumuuze kuti zimene amachita ife tikudziwa zimene amachita mumuuze kuti ati azolakina Ketty Kamwangala akulipira akutani chifukwa Bendulo ndi amene anandiyamba ine nanga munaonako ine ndapanga post chokhudzana ndi Bendulo ine sindimayankha zokhudzana ndi Bendulo ende ndimangokhala ifoti Bendulo ndikumuta ndikumudziwa koma iyeyo ndi amene wayamba kundiyamba ine Bendulo chimene akunamiza akuyankhula chonse chimenechi nchabodza musamvere mungomufunsa kuti kodi nthawi imene umagwira ntchito mboma bwanji sudabwere ku social media nkuyankhula komanso kodi iwe ngati uli wa MCP genuine ndi chifukwa chani ukuyankhula izi Je- Bendulo wamtuma ndi Ketty Kamwangala ndikuuzani zimene ndizoona ngati so ndikunama si adanenanso kuti anandigulira galimoto munthu angakugulire galimoto momwe kugulira kuloti zona ine akandigulire galimoto ndiye ndidzipanga pachipatiko paja komanso momwe munthu akandigulire akandigulire nyumba akandigulire galimoto ine ndimayenda basi munthu asakukugulire ndipo asakunamize kuti ndilibe galimoto ndimene chimvani sindingabwere pa social media mwake chigoli chimvani dzulo ndakweranso njinga ya moto pamene mungadziwe kuti munthu mutu wake sukugwira ntchito akudwala matenda akulu mubongo tsono ine ine lero lomwe ndakwera njinga yakabaza yakamo ya moto mufunse aliyense amene amakhala ku Chilinde kuno kamufunse Kawale mufunse Mchesi mufunse kuti Tiya ali ndi galimoto

pali pali mitundu yosiyanasiyana kumeneko kuli UTM kuli DPP kuli AFORD zili mnda kwake amamtenga mitundu yosiyanasiyana kuli alomwe kuli asena zili kumeneko ali ndi ana ambiri mmalo munthu oti adzisaka chakudya kuti ana adye asake apange za tsogolo lake ali busy kukapanga za anthu ine ndikuti ndayankhulako kuti pa social media ndayankhulako za status unaona chinandipindulira cha Ta- chinandipindulira ine ndi chani eh chinandipindulira ine ndi chani so lero ndizikamba inu kuli anyamata ambirimbiri tu kuchipani ambirimbiri sikuti akumuopa iye uja iyayi koma ndi chisiru ndi munthu ozelezeka chifukwa mmene ndine sindingamakatukwane ah, akhumbize chiponda mmene ndine sindingamakakhale pa live kutukwana achimwendo nde ndikupha chipani changa afune asafune sikuzakhala boma la 100 ngati mukufuna kusintha boma inuyo ingosinthani nokha zochita basi koma zoti kumalawi kunoko mungandiuza kuti tidzasintha zochita mukunamizana nde ine ndikakhoza kuti kapena bendulo ndikumuopa kapena kuti ayi wina wake asakunamizeni bendulo sindikumunyumwa iye akalowa live inenso ndidzilowa live ndiponso mumuuze kuti ati mukumane face to face usamayankhule penepo keti kamwangalayo amene mukumudziwa mumutumeko kuti aketi kamwangala ati tsono nditi yamuyaluka zedi kupolisi munakanena kuja mpang'ono abendulo kuwatuma aketi kamwangala tiye ndikanene ku polisi kupita kumene kukanena ku polisi ati andimangitsa ine kuti ndimanena aketi kamwangala tsono aketi kamwangala oswa iwo tinonso ali m'VN kuti ankanenanso anzawo iwo uzumawo bwanji kuti adzikasuma iwo zoti koso amanena anzawo basi mene ndili munthu wa ana 19 akampatse ganyu kuti nyamuka pita uka- ukakhale live pa social media inu muona ngati munthu anzeru ngati inu Daudi Suleiman ali kuti Peter Jackson ali kuti inu kuchipani kuti ife tili ndi anyamata ozindikira anzeru zawo inu munaona kwa kina masaji njikali pa social media nkumatukwana anthu Muona kwa ina masa ndikali pa social media live nkumalimbana ndi anthu. Kuti mukafunsa maje muona ngati sakumana ndi zokhoma. Even ku DPP zokhoma zilipo. Even ku UTM zokhoma kulipo. Pali ponse pamene pali anthu athu mmasemphana mmasemphana kumene. Mwabadwa ndi kukulira kosiyana siyana. Simungapange zinthu zofanana. So iye afune ife tizimuopa. Anapanga resign yekha ntchito tu. Anapanga resign. Ndi ndi giraja giraja yake iti. Yokoza ma toilet. giraja yake iti akhale ndi giraja amene akhale ndama ndanga mupatse ganyu keti kamwangala uzikhala pa social media uzitukwana e ndi chodabwisa ndi nthawi ino ya ma- ya kampeni nthawi ya masankho akulowa pa social media nkuyamba kutukwana zotanthauza cha kapena amayi amafuna kuti atagona naye amafuna atagona naye kapena kapena amafuna chibwenzi mahule amagona nawo 25 akazi ake ndi akazi ahule amayi kunyumba yako ndende ahule aliyense ndani ana akunjira bendulo ana akunjira amayi amayi abana akunjira igwire nyumba amona kungokhala ngati tonse alliance

tsiku lonse ndidzangozunga mpaka galimoto idzatentha ine kukhala ndi galimoto sindingabisa amalawi ine ndibe galimoto wina wake asakunamize ine ndibe galimoto ndipo wina wake asayerekeze kukunamizani ine kukhala ndi galimoto nonsenu muona ndipo mudzadziwa wina wake asakunene ndimakwera njinga za moto ndipo ndiso manambala njinga mupite pa chilinde palishi akuuzani mupite pa machansi akuuzani kuti alibe galimoto ine ndilibe galimoto pamene mungadziwa kuti munthu uja akudwala matenda aakulu a mu ubongo ngati wamanga dzingongo dzingongo zake na kk nza anthu okongola komanso zoja amene anadzosalulisa dzingongo zake za anthu oshota wamanga iye uja dzija iyayi muzisiyanitsa ati paja amafuna kukhala ngati kk ndiye muone yemwe afuna kukhala ngati kk yemwe ati afuna kukhala ngati loya zimene kupanga zosolongosoka so ine sindingabwere pa social media pano nkumalimbana ndi bendulo iyayi ndimangofuna ndiyambe pamenepo pokha kuti iyeyo ngati ali dolo anthu amamunyengera mkazi wake bwanji mpaka kumakadandaula kwa mabwana kuti awa achotse ntchito andinyengera mkazi wanga anatani kungowamenya anthuwo anatani kungowamenya anthuwo Alipo mkazi wake amakoza maluwa. Amagwira ntchito ku landscape. Ngati ali dolo bwanji mkazi wake sanapezere ntchito yabwino m'boma. Mkazi wake ndona pano amandira salary ya state house amagwira ntchito ku landscape yokoza maluwa. Bwanji sadatenga akazi ake nkukapezera ntchito yabwino. Ngati ali dolo bwanji sadakwatira akazi awo oyamba amayi ake anawo. Pano pakuli ana mmene kuti tonse alasi ndikuti kuli AFORD kuli DPP kuli UTM. Ah. Hmm. bomatu silikusintha am telling you ndipo mcp iwinaso inetu nde ayi inetu nde munama iye nsavage kupena nsavage zedi mmuuze walankhula za spc olatani aspc akuwanenawo agwira ntchito ku un akhala ku nigeria 12 years akhala ku zambia akhala munthu akamayankhula siwosabe amayankhula akuyankhula zinthu zanzeru ena amayankhula chifukwa choti akudwala kunja kuno kuli matenda osiyanasiyana ati wayankha kuseti kuti ayankhula zopanda nzeru ayankhula zopanda nzeru ndi icheyo ndi chitsiru ndipo muchiuze kuti ali uli ndi ana ambirimbiri kunyumba kwanu kuli udf kuli aford kuli mcp kuli kuli dpp munthu wamtundu wanji umangoona iyeyo anali anali mboma 5 years sanapange chilichonse folo anali busy kukanyenga mahule anali busy kumangobereka ana ndipo pa facebook asamapange post ana folo kapena atatu apange ana post 19 wose amene ali nawo asapange post ana atatu aa so ine ndikudabwa ine kundigula galimoto sindingakani ndine munthu wachipani so ine sindingakani tsopano funso nkumati kodi munthu amugula galimoto nanga mene ndawabisa so akandigula galimoto ndingabisa amene aka mwano aIP ndinakumana nawo dzulo ofesi akhupire ndimunda ndinakwera chindamoto

boma silimagawa chakudya kumbali ya ana mukamabereka ana ndzoti mudzikadyetsa nokha komanso lomwe mkanabwera pa social media pano kuyankhula zayipa za mcp ineyo pano mutenge screenshot amene mukuona live yanga mcp itenga boma ndipo tikuwina pandopisa ndipo tiku- tikulamula mtendere boma ndipo ndege zija tikweraso kaya kaya tisintha maminista kaya tisintha spc mutenge tikweraso as long as mcp ikulamula muno ife boma ndipo tikutenga muno ndipo situpikisana ndi wina aliyense icho ndi chitsiru chidziyankhula chidziyankhula iye adamulemba ntchito ndachifundo chilungo komanso iyeyo ndachiwanira kumpanga lcb angomumanga iye chifukwa kusukulu sadapite sali amanda amanda sali amunthu wa phd anapita siku yake risali salamandira ofesa adali mjejee salamandira ke kutenga magari mura aboma akaponyesa rapusana anakamuja anakaponyesa gari mura kuti jezi kuti arampezelera kuma kuti akazi ake andimanga munthu omanga okhala misera amakifoni akazi ake amakhala kundilenga nze zira saka bende siku osali koka nyenda uko timakhala usi usandi pangu apinda ndi kunama akazi ake osali yani kola akasimira timakhala tikuyenda ndi akazi ake usiku ndoti sinanga zanga ndikhala kuti muli mwezi ndiyene ndipeleke usiku wa 2 3 4 eh Bondo la Bondi. Ulipo ndio mavuto Bondi msana kwa mwana kesi. Ndipo ndi mavuto. Akazi wa kumafu inu inu inu. inu. Ifeso tuja mbama sura Bondi la sura. Ifeso save jabanga Bondi ifeso rabangao. Olo anene kuti sanga ndi ankhena akunama. Ine azimaye kundigula galimoto sindingakubise ndipo ndizapanga post. Napanga post nditakwera ndege. Galimoto kundigulira ndizapanga post. Ndipo I'm telling you guys. Sindingakubisireni. Ine galimoto ndilibe koma kuti ndinaye. Koma galimoto ndilibe. koma za pokhala zokhapo ndi palipo ndithu pokongolanso koma za nkhani ya galimoto zakunamizani komanso kundigula galimoto kwa ine sindikuona kuvuta iye sitatachuthuwa mulipira bwa mpaka natenga ndi sitatachuthuwa ndisumireni ku polisi ara polisi amange ine so ine ndikuyankha ndipo boma ndi lomweli ndipo sitikusintha tangosintha kwambona ya mcp imodzi tachichotsapo savage chachifupi chozelezeka chimangobereka ndiponso anthu amene amanyengana bendulo mungozetsa nthawi amene alibe ndalama asamakunamizeni azingokupasani anawo azingochuluka kumeneko mkazi wina mpaka anatengetsana naye kukhotiko mpaka mwana ndakanyanyalira adalinso kana ndi befide kamwana amene kumasiku apitawo so uyu mungotaya naye nthawi cho bendulo mungotaya naye nthawi ngati kuli savage kuchipani mwana wopusa kuli achina blessings achina luwisi uyu tambo kuli achina master chilunjika ana awawa amagwira ntchito ndi manja awo even akapita office ya minister amachita kuwala nde ndi ana achikhalidwe kuli ana mbirimbiri kuchipani amadzilimbikira okha tili ndi achinyamata tili ndi atsikanatu kuchipani ngati mphongo khalidwe lawo achina chisisi nsatu achina mphatso kafantenganji simuzawapeza ali social media kulimbana ndi anthu ali busy kupusha kupusha mwaona kudzoti boma tidatenga koma aliyense alowere kwake ena apiteko kaya nkuti wina apiteko kuti osati munthu busy busy ndebvu zili kuno peya peya peya peya wamanga dzingongo ali live pa social media so even olo kuyenezi ndikupangazi ndikungopanga chifukwa ndifuna kumuyankha koma sindingakhale pano kumadzalimbana ndi boma langa limene likulamula ndi usavage coz ine vese pano pandabwera pano pandipanga ndi a chimwendo sindikulimbana ndi a chimwendo koma ndikulimbana ndi a president anga chifukwa ine ndi a chimwendo tudalira munthu mmodzi amene a dr lazarus chakwera so ndi nthawi yoti ndi mwina ndizipita kani ndizikajambulako misewu akonza achakwerayi mtaunimu ndizikajambulako chani nde zofunika coz ine ndili pano nsakubisireni masuti mmandiona ndimavala aja nsakubisireni ndama zake nza mcp anthu inu muli apa nkuuzeni chilungamo mwaona so ine olo ndizikangana ndi bendulo ndikuipitsa mbiri ya achakwera ndikuipitsa mbiri ya malawi congress party mwaona and ine ndinatukwanako ntachoka ku state house ndinalalatako koma sizinandipindulire and ndizatu mati ndikafika pamalo anthu amandithawa "Ei, mwana amene amatukwana Ii, mwana amene yoti anthu amatukwana umafika kuti anthu amakuthawa moti bendulo mukumpopayo mudziwe kuti mwamuchotsera mafili even kuchipani anthu amutsika anthu oti amakutsika munthu chifukwa cha khalidwe lako ndikuuza anthu amakutsika chifukwa cha khalidwe lako iye akuona ngati ndi dolo koma akuzichosera ma favors akudziwetsa amafebazi boma la masaveji linambo khala la dpp laki machisandenera masaveji boma lilonse limakhala masaveji olo mnyumba mbanja mayi amabereka ana ovuta ndithu mmakhala ena ovuta ena amakhala anthu ndi kundale ndi kokhala masavejiko ndi kundale olo mumpingo mbona akazi ake ndesanga kuti ndinopanga uhule ine ndi akazi ake ndimaperekeza kuzivesi ena mina sindingathu ndisanga mbaibisira mbiri eti sindinakubaibu

Nalandira gift birthday yanga. Phone yanga ndi yabwino koopsa. Nde zonsezi zimabwera because of mcp. Eya, nde ine sindingamalimbane ndi kuti ndikanyozetse dziko chipani changa cha Malawi Congress Party, pepani ndikunamizani. Eh, timundikhululukire. Ine sindingamakalimbane ndi achimwendo, sindingamakalimbane ndi akina khumbi za akina gumba, ndoti chipani changa sindikuchita sindikuchikonda. Uyo savage nchitsiru kuchipani anthu anamutsitsa kalekale. Nganafika pomamanga dzingongo akudwala misala ameneyo kumupititse kuchipatala chachikulu kuzomba. Akudwala matenda akulu amene kaya ali mmakolo ake pena zimatidabwitsa tikoti khedwa mapanga uyu ndi litiro ndi azikazi ndikuti amampitira ku khoti kuti mupita ku khoti kwana kuti mukapeza milandu kumenekuja yazimayi ambirimbiri okamusumira iyeyo ya ana a bendo ndama zake ziti abendo akauza anthu ali ndi galaji galaji yake iti ndikufunsa kuti galaji yake iti yokonza maroileti ali galaji apo pali magalimoto adatha kalekale ali palibe chilichonse kutenga galimoto kodi ndi kodi rumbo amathatha akamupitirira kutenga galimoto yaboma kukaphwanyitsa akazi ake osatsazika akazi ake kukhala usiku akungomuyang'anayang'ana kodi muti bendula ali kuti kodi mukuti zikutani ine ndayamba kukanika kugona ine kuchezera makasaka ameneyu makasaka kwa- kumahule ameneyu andiuza chani andiuza chani ngati ali dolo yebangisa akazi ake amakonza maluwa ali ku state house ngana ndi skepi nde ngati a- a- a- ali dolo bangisa akachotse akazi ake ku state house awapezere ntchito yabwino ya m'boma akazi ake amandaka ndi grade emu akanika kuwatenga akazi ake koko kuti awa- awalembe ntchito yabwino iye ngati akuti ndi stand dola amakhala wakafukufuku akadali mboma la la Malawi Congress Party akanika kuwachotsa akazi ake ku state house kupota akazi ake pano ndi amagwira ntchito ngati kuti munthu amadyetsa pa khomo ndi mkazi wake salary yake ya state house neno nkumati munthu mutu wake wogwira akudwala kaya amene matenda akulu simukuona amanga dzingongo panopo amasula milomo ili mbu kama yala kalidi komwe amavala konde komwe komwe alipo kunyumba adathawa kaya agona kuti kaya wisuwisu munthu kudzizwa ndi mtima mene mukumvera kukomene mu congress ndeme pano kuipitsa dzina la chakwera Ah, mene ndumvera komene pano ndingamayankhule zoyipa za chakwera ineyo ndithu chipanda chakwera ndingagule suti ndingavale suti ine ana kwathu ndikadaphunzitsa sukulu ine chipanda malawi congress party ayi ine sindinganyoze chakwera ndipo nzosatheka i love dr lazarus chakwera icho nchitsiru chuyankhulacho mumuuze akakuonetseni ploti yake ajambule ploti yake koma pepala akuonetseni ngati kuli mboni yosauka ya mcp ine ndi amene imwe noko todusema namayankhulako zimenezo nthawi zinaso anthu musamangomumvera munthu akamayankhula muzizifunsa kuti udaayamba kuyankhula yankhula chifukwa chani iye anapangaliza ine ekhana abandalama atanoti boma limugwira anapangaliza ine pakati apo adafuna ayamba ndiko ndachi munthu adaleka panadano to amba yondo mndako kama onako lini zamba koma pali ine adazamba ndesa waonelera pali ineyo uyutu ndi akunama iwe bendula kwanu malire ni kwathu malire nayi iyo ruwa nene azamba ine ndikufa ndikhulula ngati ilili iwe ndi namba nenso ndinabadwa miyezi 9 ndi ana akumabereka miyezi 5 aja ine ndinabadwa miyezi 9 mayeso ndidadutsa ndalowa amanga ndalowa wareni iwe ndi namba bendulo iwe dzula wa live nenso ndidzula wa live tiye kumene nde sindikukuopa ndipo anthu mumuuze dame kuti tiye ndati sakukuta asazinamizire kuti ndine wamisala ine ndi wamisala ine wamisala ndi iye anamanga zingongo ine ndili kutsitsi langa bwino bwino ine sindine wamisala wamisala ndi iye amamanga zingongo munthu wamwamuna amangati amafuna kukhala ngati keke keke ali ndalama ka keke angafane ndi iyo ana keke angafane naye iye keke ali ndi ana kaya atatu iye ana 19 ngati kaunjika kapena ngati masankho kungovoti kumalawi kuno kuchose alliance ndiye mpakana kunyumba ya ford koma utm koma a dpp koma mcp nyumba imodzi koma alomwe asena ayawo atumbuka nyumba imodzi umboni wa mcp womwewo mpaka ana 19 opanda chothandizanso ngati apo amafuna aberekedwe ndi ndani azitinamiza anali "Hmm, kolini zamba kolini zamba ndi akazi ake ndamake kusavinidwa kusatani kusavinidwa kuti munthu ungamalimbane ndi boma lako a president ndi lako Chakwera kuti ali busy kusaka mavoti kuchitipa icho chili chitsiru chili pa social media poti keti kamwangala wachipatsa ndalama ndiponso ngati anthu ndiopepera kusatanso ukamusunga bwanji kamwangala pamene mkazi wake ali busy kupatsa bendulo ndalama kuti adzitukwana on social media musunga bwanji mkazi wake wathabero wa bendulo kumeneko kwa thabero mvula musunga bwanji thabero mvula pamene amuna ake ali busy pa social media kutukwana thousand akazi anaso yamwitsa mwana adzitola zinyalala kumpandako kuti ndi ntchito imene amagwira poti akati adye pene ndoti bendulo thabero apangati ndalama kuseta usiku ayenda field ndiye kuti adye afuna kutchukila ndani ali nchani amene ali nchani abendulo ali nchani ngati amafika povala suti ya pinki munthu wamwamuna kumati ali ndi nzeru amene ine chokhala nacho munthu amavala masuti a pinki pamene udziti uyu mutu wake sugwira munthu amakhala busy kuvala suti ya pinki zoyera izo bendulo ndo amati anthu inu bendulo sangafe ndi suleman pena pake skulu ija skulu ija skulu ija ndi yabwino sukulu ija ndi yabwino kope